na ya ndị ada agba e nwedị nke na-agba sef ewu o nwee nke na-agba unu afụgodi anụ unu afụgo a na-ekwu na ife adịrọ mma a na-ekwu na people are suffering a girl enwee gut nwoke alove ya with all his heart ya enwee gut ịgbadịka ya buutu n'ihu ọra unu afụrọ ife mere na omah lay show a guy kpọrọ kpọrọ nwa nwa ya nwaanyị bịa show kpọọ the girl gaa for a show dewe ya n'ihu oche dewe na first class omah lay na-eperform kpọọ the girl ya- ya- ya abịa na stage na-arock omah lay ị bụrụ nwoke kee ife ị ga-eme after the show kee ife ị ga-eme after the show uplift your elephant umbrella ife na-ekwu na bụ 99 mpaghara mma gị ama ngwa gị ya si gee ntị ewena all your heart wee love a woman ịghọtago ewena all your heart love a woman ụmụ nwaanyị na-anya anyị sọ naanị ife fa nwere to give you feelings that moment gị na ya nọ o feel na ọ gị nwa bụ the best person to her life at that time ya mere o ji o ji chuzuo gị gee ntị nwaanyị ọ bụla ị fụrụ pụtara asị gị na onye agbara ya asa ya ajụ onye agbara asa ya ajụ ọ maka na o feel that na that moment na ọ gị nwa bụ the best ọ fụ onye karịrị gị ọ gaghị agwa gị ya ịghọtago ọ fụ onye karịrị gị nwe nwe value she will never tell you ụmụ nwaanyị na-anya anyị etinyena fa n'obi ịghọtago etinyena fa n'obi ife ọbụla ị na-eme ị bụ nwoke ebe ọbụla ị nọ ọ nwoke bụ ihe na-alove nwaanyị adịghị alove ihe nwaanyị na-eme bụ nwaanyị na-acatch feelings ịghọtago ọ gị fere agenda gị na ya na-eme ihe ọ ga-abụ 50-50 nke bụ ị ga-enwe girlfriend nnọọ na-epay her bills na-emere ife niile in a twinkle of eye she will disappoint you she will, she will disappoint you so ihe ọbụla gị na nwaanyị na-eme reserve for some of your heart for breakfast maka in any seconds in any minute ọ gbaa gị disappointment ife na-ekwu na 99 mpa gị na mma gị ama agwa gị ya ịghọtago so ife ọbụla ị na-eme na gị ihe ife ọbụla gị na nwaanyị na-eme uche gị adị ya uche gị adị ya maka ife mee na Omah Lay show bụ bụ typical example of how girls behave how girls would how how a girl would disappoint you n'anya ma m ndị ma m ndị nwe mbiri nke mbiri nke ada agba eh? afọ mma nata n'obodo anụwa eh? she will disappoint you anytime ụnụ afụrụgo ife ife mee na show otu Omah Lay si apịa aka n'ara na-apịa aka n'ike

o ji ntị asaa mara onwe ya ebe nwaanyị ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla gị na mmadụ na-eme uche gị adị ya maka e mee elu mee ala Omah Lay would not take that girl home and ọ bụrụ na Omah Lay chọrọ ịkpọ that girl laa be ya 90 percent ọ dị 90 percent na that girl ga-eso Omah Lay laa ka ị fụ na ụmụ nwaanyị abụ ife ị na-ebu n'obi na gị na nwaanyị na-eme ihe nye ya dedede ka ọ bụ 50-50 maka ọ bụ na i meta ya agba gị disappointment otu unu ga-adị ya ọkwa maka ndị ka na-eme girlfriend na boyfriend i were obi gị niile nye nwaanyị m bata afụ ndị na-ebe akwa na girlfriend na disappointed fa m na-ele fa anya nwaanyị is meant to disappoint you ihe mere ọ ka ji dewe gị bụ na ọ fụberọ onye ka gị mma that moment ọ fụberọ onye ka gị mma onye ka gị nwee ego onye ka gị dị handsome onye ka gị nwoke na-eju eju that moment mere ọ ka jiwe hapụ gị mere ọ ka jiwe dewe gị ọ fụ onye ka gị mma she will disappoint you nothing will happen share this video ka o ruo onye ọ bụla aka share this video daalụnụ